ne ko nafolo dalu ye fɛn min fɛn gɛlɛman tɛ sabu n'i y'a ye adamadenw dɛsɛlen bɛ ka mɔgɔ mago ɲɛ walahi u ma nafolo dalu sɔrɔ de n'o tɛ walahi ka la ala ka kuranɛ bonya na n'a sɔrɔ i bɛ nafolo dalu yɛrɛ dɔn karamɔgɔ caman sigilen don ko pɛtɛti pɛtɛti dɔɔni dɔɔni tɛ pɛtɛti la koyi i ma nafolo dalu de sɔrɔ n'o tɛ nafolo dalu yɛrɛ yɛrɛ n bɛn'o di aw bɛɛ ma bi bɛɛ ka video partager ko abonné donc nafolo da bɛ yen min walahi ka la ala la n bɛn'o di aw ma kisɛ min na kisɛ ci ka kisɛ di aw yɛrɛ ma force yɔrɔ o ye jumɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko waldini samarusu don min na ale ni seyina ali ka kɛlɛ bɛɛ bɛ samarusu ani seyina ali ka kɛlɛ caman kɔni y'a histoire mɛn donc seyina ali ani samarusu ka kɛlɛ don i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɛlɛla kɛlɛ in gana ka gan donc kɛlɛ in gannen seyina ali ye waldini samarusu kɛlɛ u jiginna fɔ kɔlɔn kɔnɔ kɛlɛ in gana u don sabu ko waldini samarusu i k'a dɔn k'a fɔ kiraw minnu kun nana sani ka ala kira yɛrɛ na salatu wa salamu donc samarusu ale y'a kɛlɛ kɛ olu si ma se ka samarusu tubi ka don silamɛya la mais don min na seyina ali ni samarusu ka kɛlɛ donc u kɛlɛla u jiginna kɔlɔn kɔnɔ kɛlɛ in gana seyina ali kɛlen ka se sɔrɔ waldini samarusu kan don min o don kelen o kelen samarusu ko ko ala tɔgɔ kelen de b'ale bolo ale de b'a di seyina ali ma k'o ye ala tɔgɔ jumɛn wa ala tɔgɔ in maralen don ale bolo fo a mɔkɛw fo a mɔkɛw ala tɔgɔ in olu bɛɛ de bɛ ka dumuni ala tɔgɔ kelen kan waldini samarusu filɛ a y'a tɛgɛ don a kamankun de kɔnɔ k'a kaman yuguba yuguba ka sɔrɔ ka bɔ ni ala tɔgɔ in ye a ko seyina ali ma ko ala tɔgɔ in filɛ i bɛ taa min ye ko n'a sɔrɔla maa o maa bɛ ko sɛgɛn de b'i la ou bien kamanagan dɔ de b'i la ou bien donna moriw kan ka dɛsɛ walahi ko nin tɔgɔ kelen i b'a baara ni sagajigi kunna kunna ye n'o ye u b'a fɔ saga min ma ko jinɛ saga sagajigi jɛman a bɛ baara n'o kunna kunna de i bɛ sagajigi jɛman de ɲini i bɛ ala tɔgɔ in sɛbɛn a kan i bɛ sɔrɔ k'a baara walahi ko maa o maa n'i y'a ni ala tɔgɔ in baara sabu ala tɔgɔ in tun ye fila de kelen o tun bɛ seyina ali bolo kelen dɔ yɛrɛ ye samarusu ta ye ko ni ala tɔgɔ fila in i b'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ baara ni sagajigi jɛman de ko ne y'a mɔgɔ mɔgɔ sɔnna n'i ka baara ye walahi ko sɛgɛn k'i t'a fɔ k'i b'a kɛ cogo di ko nin jinɛ nafolo dalu de a ko seginna ma ko nin jinɛ nafolo dalu de dɔnki o dalu kelen i ɲɛ bɛ karamɔgɔ caman na u bɛ ka mɔgɔw fulo ka mɔgɔw tɔrɔnpe k'u ka wari minɛ k'a dun walahi n kalila ala la ni walijini samarusu ka dalu t'i bolo bilayi i ti se ka mɔgɔ mago ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ni walijini samarusu ka ni ala tɔgɔ ye an b'a baara ni sagajigi jɛman sagajigi jɛman n'a sɔrɔla ko jinɛ de b'i la sabu ni jinɛ bɛ mɔgɔ dɔw la i b'a sɔrɔ u mana don ko o ko la ko daminɛ ka di a laban man di sabu walijini samarusu filɛ nin ale filɛ ka nin ala tɔgɔ kelen ko fɛn min b'a to ala karamɔgɔ filɛ ko karamɔgɔ tɛ ka se ka mɔgɔ mago ɲɛ ko walahi ni ala tɔgɔ in de t'u bolo ni nin ye walijini samarusu ka ni ala tɔgɔ in k'a t'u bolo sabu ni ala tɔgɔ kelen n'a sɔrɔ a bɛ karamɔgɔ min bolo ko walijini ale denkɛ dɔ bɛ yen ko walijini ifilitu n'o ye jinɛ kamalenw ka kuntigi de ye n'o ye walijini ifilitu ye walahi ko karamɔgɔ ko n'i y'a a ala tɔgɔ in baara ko walijini ifilitu de bɛ taa baara kɛ e tɔgɔ la ko nin ye jinɛ nafolo de ye jinɛ nafolo n'i bɛ jinɛ nafolo de kɔ o de ye nin ye ko nin ala tɔgɔ kelen ko n'a sɔrɔla mɔgɔ min bɛ yen ko e y'i sen don nafolo ko la ka dɛsɛ e y'i bolo don a la ka dɛsɛ i donna karamɔgɔw bɛɛ kan ka dɛsɛ walahi walijini samarusu de ko ni maa o maa y'a ni ala tɔgɔ kelen ban ko bilayi i tɛ sa sɛgɛn fɛ sabu walijini samarusu ale tun y'a kalifa denkɛ denkɛw la wa ni n'o y'a den dɔ bɛ ko walijini samarusu ɛɛ walijini ifilitu ni walijini saga saga surusu ni walijini dibi dibi dibi suru ni walijini saga saga surusu sabu walijini ifilitu min bi o ka baara ye min ye karamɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ fa bɛ wuli u la walijini ifilitu de bɛ fa wuli u la sabu caman bɛ olu sigi olu b'u degun u t'a ɲɛdɔn o walijini ifilitu de bɛ fa wuli karamɔgɔ de la o walijini saga saga surusu i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na walahi u bɛ to asidan jugu la kunnafɛn juguman i b'a sɔrɔ dɔw bɛ kunkolodimiba b'u la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u dara dɔrɔn u bɛ to ka sugo walahi i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ jinɛ ka baara ye walijini samarusu ko ni nin baara kelen ye ko walahi ko i t'a fɔ nafolo ko la k'a fɔ ko bi ko n kamana gannen don ko n b'a kɛ cogo di i t'o fɔ fiyewu sabu ni mɔgɔ o mɔgɔ nafolo y'a ni dabali sɔrɔ k'a kɛ bilahi i tɛ sa sɛgɛn fɛ n'a sɔrɔla ko papiye ko de gannen don k'i ka papiye ko dɛsɛ bɛ ka ɲɛnabɔ walijini samɔrɔsu denkɛ dɔ bɛ yen n'o ye walijini saga saga suru su ye walijini saga saga suru su n'ale donna mɔgɔ min na i ka papiye ko i man'i sigi o papiye ko la a si tɛ ɲɛnabɔ i mana don baara min na baara daminɛ ka da laban ma walijini saga saga suru su de ka baara ye walijini dibi dibi dibi suru ale filɛ ni mɔgɔ dalen don sunɔgɔ la walahi i b'a dɔn k'a fɔ k'ale de b'i bila i bɛ jɛ muso fɛ sabu n'i ye cɛ i bɛ jɛ muso fɛ wa n'i ye muso i bɛ sogo i maloya la cɛ dɔ la ubiyɛn dɔw bɛ sogo fa la u bɛ sogo u yɛrɛ ma u bɛ maloya mɔgɔ minnu ma u bɛ sogo la k'o bɛ ka jɛ u fɛ o bɛ kɛ maa o maa na bilahi i ta tiɲɛna n'i ma walijini samɔrɔsu ka nin ala tɔgɔ in sɔrɔ a ka baara ni sagajigi jɛman ye bilahi n kalila ala la i tɛ kɛ fɛn f'i ka sa walijini saga saga suru suru bilahi n'ale donna mɔgɔ o mɔgɔ la i mana don ko o ko la k'o daminɛ ka d'a laban ma de i mana don diɲɛ fɛn o fɛn na bilahi i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ wa a den dɔ bɛ yen n'o ye walijini dibi dibi dibi suru ale bɛ to ka poro mɔgɔw kan dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu dala dɔrɔn fɛn dɔ bɛ poro kan o ye walijini dibi dibi suru ka baara ye n'o bɛ kɛ mɔgɔ min na bilahi i ta ti ɲɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ta kɔni ye dɔrɔn i bɛ boli ka don karamɔgɔ kan bilahi i mago ti ɲɛ sabu walijini samɔrɔsu ka nin ala tɔgɔ in bilahi ni maa o maa m'a baara n kalila ala la i bɛ don diɲɛ moriw bɛɛ kan u si ka foyi ti foyi ɲɛ sabu caman bɛ yen u bɛ taa don karamɔgɔ kan k'u ka kuranɛ kalan u ye u ka yasini kalan u ye u ka nin kɛ u ye dɔw bɛ taa don laturudala gansanw kan laturudala kafiri soma dangaden dɔw kan k'u ka baara k'u ye bilahi u si ka baara tɛ foyi ɲɛ kuranɛ kalan ye tiɲɛ dɛ mɛ e yɛrɛ b'i sigi k'e bɛ kuranɛ kalan k'e bɛ ala tɔgɔ dɔ di dɔw ma k'a b'a mago ɲɛ kunnafɛn balalen don o la ale bɛ to ka sogo cɛ la mɛ e muso e bɛ to ka sogo muso la mɛ e cɛ k'e bɛ to ka sogo muso la e muso e bɛ to ka sogo cɛ la k'e ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma bilahi i ka foyi ti ɲɛ i mana don ko o ko la a bɛɛ bɛ tiɲɛ bilahi fo nin ala tɔgɔ kelen ka sɛbɛn a bɛ sɛbɛn sagaji sagajigi jɛman de sagajigi jɛman kunankunan de bɛ bɔ k'a sɛbɛn n'a ye dɔnku an bɛ sɔrɔ k'i tɔgɔ o n'i ba tɔgɔ an b'o don a la an bɛ sɔrɔ k'a baara walahi n'a kɛra i mɔgɔ ma n kalila ala ka kuranɛ bonya bilahi f'i ka ala jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ y'a la bɔn balimakɛ ni balimamuso e m'a fɔ k'i ka ko bɛɛ tiɲɛna walijini samɔrɔsu ka nin ala tɔgɔ kelen i jija i k'a sɔrɔ k'a baara bilahi ɲɛnamaya la i t'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di sabu mɔgɔ caman bɛ yen olu b'a ko u bɛ ala u bɛ eh, moriya kɛ pɛtɛti ko ye moriya to yen k'a fɔ ko ala de y'a nɔgɔyabaga ye dɛ k'olu tɛ se fɛn na i k'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ mori ye i tɛ fɛn dɔn de walahi walijini samɔrɔsu ka nin ala tɔgɔ in a tɛ baara danfɛn foyi ye bilahi k'i k'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di Lahara ko tɛ dɛ, n kalila Ala ka kuranɛ bonya na n'a kɛra i maa o maa ye, i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ma wari sɔrɔ, n'i ma n wele k'a fɔ n ɲɛna n tɛ n ta yafa i ma Ala k'i ta cɛn kuranɛ k'i ta cɛn bilahi kana siga o la dɛ moriya tɛ pɛtɛti ko ye dɛ wali jini samadu suga ni Ala tɔgɔ kelen i maa o maa y'a sɔrɔ ko i ma nafolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ubiyɛn i ka papiye ko gɛlɛyalen don i ma se ka papiye sɔrɔ ubiyɛn e mana don ko o ko la k'o daminɛ ka di a laban man di walahi kala ala la wali jini samaro suga ni ala tɔgɔ ye an b'a baara ni sagajigi jɛman de ye an b'ale ŋuna ŋuna de bɔ ka ala tɔgɔ sɛbɛn a kan k'a baara e da k'i tɔgɔ o n'i ba tɔgɔ d'a ma dɔnku sagajigi jɛman kɔni anw fɛ yan waa tan duuru ye o bɛ sagajigi jɛman kɔni sɔrɔ an fɛ yan bɔn anw yɛrɛ b'a baara kɛ waa tan de waa tan an b'a baara kɛ ni waa tan ye n'an y'a baara kɛ n'i mago ma ɲɛ n'i ma n wele k'a fɔ ala k'i ta cɛn kuranɛ k'i ta cɛn kala ala ka kuranɛ bonya sabu moriya tɛ pɛtɛti ko ye caman bɛ ka wele k'u bɛ ka don moriw kan ko bɛ k'a fɔ k'u bɛ kuranɛ kalan ye u bɛ ala tɔgɔ kalan ye ko k'a fɔ k'olu tɛ ala ye k'olu t'a kira ko ala de y'a nɔgɔyabaga ye n kala ala la u ka moriyaw k'u sen bɔ a la n kala ala ka kuranɛ bonya ni maa o maa bɛ yen bilahi n'an y'a baara k'i ye n'i mago ma ɲɛ n'i ma n wele k'a fɔ n ye ala k'i ta tiɲɛ kuranɛ k'i mago sa lahara ko tɛ dɛ moriya tɛ pɛtɛti ko ye a mana kɛ bana juguman dɔ de b'i la a kɛra kamanagan bana dɔ de b'i la ubiyɛn haminako gɛlɛman dɔ de b'i la i donna ko o ko la k'o daminɛ ka di a laban man di bilahi jija i ka na an ka an bɛ sagajigi jɛman de san waa tan ni duuru bɔn anw yɛrɛ sara o ye waa tan de ye sabu a baara kɛli man nɔgɔ baara kɛli man nɔgɔ dɛ n balimakɛ n balimamuso e ma ko jinɛ de b'i la ubiyɛn kunnafɛn juguman dɔ b'i la i bɛ to ka sugo sugo jugubaw mɛ a mana kɛ i mana tagama tagama a bɛ kɛ n'a fɔ fɛn dɔ b'i kɔ de mɛ n'e donna baara la dɔrɔn i ka baara bɛ tiɲɛ mɛ i mana i sen don fɛn o fɛn na k'o daminɛ ka di a laban man di bilahi jija an ka kuranɛ kalan k'i tɔgɔ la bilahi sabu ale baara ale bi a baara bi ɲini ale kuranɛ de kɔnɔ sabu ale ala tɔgɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ t'a dɔn mori bɛɛ t'a dɔn sabu mori kafiri minnu da ka sunɔgɔ olu t'a ye sabu an b'a baara de kɛ an bɛ sɔrɔ ka sagajigi jɛman de ɲini an b'a baara kɛ n'o ye n balimakɛ n balimamuso i jija n'i y'a video ye sabu san kɔnɔ an bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ de ta n'o dafara dɔrɔn o y'a bannen

o kɔni n'o bɛ kɛ o kɔni ye sɛ finman nafolo ye sɛ finman nafolo n'i mago b'o la an kɔni b'o baara kɛ i si hakɛ o sɛ o sɛ hakɛ o de bɛ san n'a sɔrɔ i ye san bi naani i ye san bi wɔɔrɔ i ye san mugan i ye san bi saba ye i si hakɛ san kelen kelen o sɛden kelen kelen de bɛ san an kɔni b'o baara kɛ o bɛ kɛ ni wa bi wɔɔrɔ de ye o baara bɛ kɛ wa bi wɔɔrɔ sabu o baara man nɔgɔn o tɛ ala ko ye dɛ o ye kɛnɛkan ko de ye lahara ko t'o ye fɛnɛ o b'i kɛ de i b'a jɔyɔrɔ ye o b'i kɛ de i b'a jɔyɔrɔ ye balimakɛ balimamuso moriya tɛ pɛtɛti ko ye k'a fɔ k'e taara laturudala kafiriw fɛ o ma se k'i mako ɲɛ sabu mori o mori b'i sigi ka mɔgɔw tromper k'i ka wari minɛ k'a dun